ndikulandeni kwina kulikonse kumene mukuonera haso yanga timakamba kuti haso yanga timafika kwina kulikonse kufuna kumva kuti kodi mahaso osiyanasiyana amakhala akuyenda bwanji lero ndikufuna ndimvetsetse kuti kodi haso ya mgodi eh, mataxi pamakhala zochitika zambirimbiri pamakhala anyamata azito anyamata othamangathamanga kodi ngini imene jayi imakhala ikuyenda bwanji ineyo ndi Sungananji Siliya nde ndikhala ndi munthu amene ndi mwini mgodi timve kuti kodi zimakhala motani machitachita ake khalani pomwepo muja nanenera muja kuti ndikhala ndi mwini mgodi anzathu amene amakhala pamene papa ndiye ndili ndi chimunthu pano Eh, tufanana matupi kungoti ine sinangotavala shati ndesi mungandione bobo komano matupi andofanana ndikulandeni bwana zikomo kwambiri bwana dzina ndi ndani komanso mumachokera kuti ine ndi Ken Bandasoni ochokera ku Ntcheu Mm. Bwanje koma ondidziwa amandidziwa kuti chenicheni Chenicheni. cha ku Tanki ku Lilongwe la defili dzina limeneli linabwera chifukwa chani limeneli linabwera chifukwa cha zochita zanga mm. eh, zili ngati zochita zanga masewera odumphadumpha awa ogwiranagwiranawa eh, eh. eh, nde anthu ataona kuti mmene ndikumenyera ndi mmene ndikupangira eh. ali iya akufuna ndi chenicheni ndi chenicheni koma dzina langa ndi limenetu Keni Bandasoni la pa msonkho ndi Keni ya koma panopa mm. dzina la Keni limatolonyeziwiro osaliva amangoti ndi chenicheni chifukwa mwana wam'mbuyo kuti chenicheni alipo chenicheni alipo yuso akubweranso tanthauzo lakenso mm. eh, ndi mmene zili nditu bwana pano takupezani pano mumapatcha pa mgodi si choncho yes timadziwa timati mgodi, mgodi ndi zamiyala zachani koma mgodi uno umatchedwa mgodi chifukwa chani Okay, unowu umatchedwa mgodi chifukwa chonena kuti tikakhala awiri atatu kuti pali anthu oti tikupezerapo kena kake eh? timangoutcha kunena kuti mgodi eh? kuti nanga si pamene popo pamene tikupezerapo ndalama eti chifukwa chida choti ukhalenso mgodi chifukwa chilinga chimodzimodzitu anthu aja amafukula golide aja amati kumatcha ku mgodi eh? ophwanya miyala tili ku mgodi komanso panopa ndi pamgodi chifukwa chonena kuti tikapanga khala sikuti tilipo tokha yayi tilipo almost mwina tikumakwana 30 pamalo pano ndi chifukwa choti choti kungokhala mgodi kuti aliyense ofuna kutifikira kutipeza adzitipeza pati panopa nde timawauza kuti mutipeza pa mgodi ndithudi bwana wanga kodi mgodi uliwonse umakhala ndi dzina pano pali dzina la mgodiwu kapena mumangoti mgodi basi eh, of course dzinalo lilipo Mm. tidalipatsa kuti top ranking tiveta tidaipatsa ti- mwativetayo chifukwa tinakasiyi tili pafupi ndipo wapatsa ulemu kuti ndi aneba tangopanga kuti top lan- top ranking tiveta ndi mmene limatchukira lapati lapanopa inu malo anu onse pamakhala kusiyanasiyana pamakhala chairman mwini mgodi Yeah. yeah. pamakhala kuti panonso zimenezi zilipo eh zilipo acheya mm. alipo aliyense maudindo mmene amakhalira muja ndithu mm. kuyambira mwamba mpaka pansi chilichonse chili bwino bwino tandiuzani maudindo amene amayenda motani okay maudindowa like tili ndi cheya kuti mm-hmm. china chake chikalakwika eh pamatha kubwera like takesi mmene akupakira amufatika sitimatenga ndama magalimoto ena amafuna asokoneza nawo eh nde ana achina akauze kuti nkhani yakulira amene akaitule kwa atcheya kuti atcheya ayisove komanso ana akumene akalakwirana timatha kuwasova ena azalandira masasi adzipita ku nyumba kukapuma kaye mmene zimakhalira pamakhalanso masasi ena okuchotseratu mene Oh. osadzabweranso malingana ndi mmene akupangira monga ngati kunoku ndikosiyana ndi migodi ina kunoku ndi ku city center ndi ku maofesi amabwana ndewu ayi kunoku timaletsa zinthu zinthu zambiri zomwe timaletsa iwo aso amadziwa ana athu amene amagwira ntchito pati amagwira ntchito panopa ndiye ngati aphwanya lamulo limenelo pali lamulo lililonse tidayikapo ukapanga izi ukuyenera kulandira izi ukalandira izi ukuyenera kulandira izi ndiye ngati munthu ampatsa sasi kochuluka timene timuchotsepo malo pano kuti azitisokonezera mgodi
inuyo udindo wanu pa mgodiwu ndi otani kapena ndi chani okay ineyo udindo wanga ndi munthu amene ndidazatenga mgodi kwa amene ndawapeza
Mu- mu- munautenga bwanji mgodi umenewu okay kutenga mgodi tingathe kungoti ndi imfa kapena moyo chifukwa kutenga mgodi timakhala ndi zikwanje mchiuno kutenga mgodi timakhala ndi zikwanje and nthawi imene ndinkazatenga mgodi ume- unowu panali brown nde amene ndinamenyana naye ndithu ndewu yokhayi inali 1 hour anthu ndithu adasiya kukwera magalimoto kuonera ndewu imeneyo kufika poti ndewu yatha tayiwina ndipo mmene nditaona kuti kuti sindingakhale ndekha umafunikabe utengebe awo ndi awo ukhale nawo pachani kuti pamalo pa ndrama sudya wekha yayi ndrama ndizomagawana koma mgodi unowu ndamenya ndekha nkhondo ndifuna ndimvetsetse pamene papa chifukwa timaona kuti kwachoka anyamata akwina Yes. apita kwina akuti Yes. akukatenga mgodi yes tafotokozani kuti munthu inuyo zimene zidakuchitikirani kuti muganize ngati munthu kuti ndipite ndikatenge mgodi kwa a brown Yeah. tandifotokozerani zidachitika ndi chani nthawi imeneyo okay chomwe chidapangisa kuti ndizatenge mgodi kwa a brown a brown akukhala pano amakhala zija zoona kuti chomwe amakhala pano samachidziwa, kuti kodi panopa ndikukhalira chani chifukwa pali kukhala komanso zoti panopa pakutipezetsa ndalama eh? ndiye pamalo poti pakupezeka ndalama amafuna udzipalambulira koma zidafika poti akapandopereka ndalama madriver amati kumamenya nde pakumenya anthu amenewo anapeza kuti wamenyanso m'bale wanga wanyi nde ndinamuyimbira foni brown ine ndi chenicheni ndikubwera kuti ku city center konko koma chifukwa chosandiziwa ankona ngati zabodza koma madriver ankadziwa zoti chenicheni akankhula chinthu chimatani kuti chimatheka mm. ndipo ndinabweradi inali nthawi inali cha past 4 sitidakambiranenso kungofika yayamba nkhondo ndi nthawi ya ma 5 atakhala pansi wasizo zoleretsa ayi ayi panalibe oleretsa koma kumenyana muja nkoza kuti ukhala pansi noti awi yuno ndi tiyiphano ndi mmene akuonekeramo ndikumusiya chokatsimphina mpaka lero sadapondeponso zimenezi zinachitika liti zimenezi zinachitika 2021 2021 2021 yes munakonzekera bwanji kuti ndikukalanda mgodi uku munakonzekera bwanji bwana chenicheni monga ndanena kale ine kuti nkhondo imeneyi ndi imfa komanso mwina ukhala wamoyo kapena ufe ukamapita kumalo kumene kuti iwe wadzikonzekeretsa ngati ineyo pofika pondipatsa anthu kuti chenicheni mm. inu muyenda nane chonchi mm. kumene si munthu wambayo
mutanthauza chani bwana ah, ah.
ndikakuuza kuti si munthu wamba inu munatsanzika kunyumba ya ndinatsanzika ineyo ndinatsanzika eh, eh. chifukwa kunoku ndi pakachele pongokumana mm, mm, eh? mm. apart from kutsanzika komabe ndewu ndi yakalekale okay. eh. ndi mmene nkabwerera pano ndadziwa zoti brown ndikamtanidi ndikamugonjetsa and panopa kukhala kuti ine ndichoke ngati ntchito zanga zimene ndimapanga ndine- ndimayendayenda ndimadandaula ndikachokapo ndimadziwa zoti ena akadzalanda chifukwa mgodi umatengera kuti amene ali ndi mphamvu Eh, eh. ndi amene akuyenera akhalepo oh and mwezi wathu omwewu kunabwera anyamata mkawale ngati munadzamva kuti wina kwatemedwa mm. eh, tinamgwira ntchito kumutematema m'khosi yako ndi mmene zimakhalira pa mgodi ndiye kuti sumatenga mgodi kungotenga mwachilungamo kukambirana bodza limenelo inuyo mulipano mukumudziwa amene akubwera kutsogolo kwanu kapena adzatenga kuti ndi wamphamvu kuposa inuyo amene akubwera kutsogolo kwanga sindikumudziwa Mm. koma zidzatengera iyeyo Mm. ngati adzakhale ndi pawo kuposa chenicheni chifukwa ine ndili ndi anyamata oti ndimadalira nkamati ine ndikupita Eh. sindimatsogoza koma ndimapita ndimayamba ndine kupita kuti Eh. akamabwera mbuyo mwanga ndimadzaona kuti ndi ndi anyamata okuti sitimabwerera okay eh koma kuti ife pathu ingotsika ndio Eh. kuti pano simudzatipezanso
tizamati achenicheni anyamuka achenicheni kunabwera ena enanso amphamvu zawo atani kuti Eh. anyamuka
kuyambira 2021 Yeah. ndi anthu angati amene mwalimbana nawo amene afuna kulanda mgodi uno kuyambira 2021 kunena mwachilungamo Mm. zimangomveka mamphekesera ayi kubwera akuti adzatenga mgodi kubwera akuti adzatenga mgodi kubwera akuti koma samabwera koma amene anazabwera ndi anyamata a m'Kawale ndi amene anazakwanisa kubwera pano anadzadza ponsepa Oh. chemene ndili ku jimu ndiso nziyamba kunyamula chitsulo achenicheni eyi kuno ndiye sikuli bwino mgodi watani mgodi wapita ndawauza kuti ayi sungapite angotsogola nchikwama koma ulendo si wawo okay and enabe ndi ena ankawuza kunena kuti pakabwera gulu achenicheni sipakhala bwino pano iwo analipo more than mwina olo 30 olo 50 Mm. koma ife tinabwera anthu omwe 15 15 anyamata anga ena kuti kulibe koma chifukwa anyamata anga ndimakhulupirira ndimadziwa zonena kuti mmene tikatenga nawo ndi awa zili bwino ndi mapuleya monga timadziwa luno kuti matimu timadziwa kuti timu iyi timu iyi Mm. eh, pakakumana makhampira nkhondo Mm. eh, ndauza anyamata eh. tikhale olimba mtima mafuna kutani kuti ku nkhondo. Tiyeni. Ndipo zinatheka, pa anthu 30 po tinagwira mmodzi ndipo tinamvu- tina- tinamvulazanso kwambiri. umenewu mgodi umene uli unowu Yeah. ndi woyamba wanu kulanda kapena munakalandakonso mgodi wina Migodi iyi ndinali nawo itatu, pa Gemini paja kunalinso wanga, ku Kanengo kunalinso mgodi wanga, koma sadandilande nnangoisiya pa umunthu not a ndi mmene likuyendera dzikoli aliyense adzipezako pang'ono pang'ono and anyamata pa gemini ma- daily amandibweretsera ndalama ndithu koma ntaona kuti ah ineyo zisakhale ngati kuti ndi president wa migodi ah ndisiye ndikhale ndi umodzi ndinawauza apange zikhalani apa koma muzikhala mwanzeru chifukwa pano muno ndi mu City Centre chimene chidzachitike kuno mudzapangitsa kuti ifeso mudzi mudzatani kuno mudzatichotse ende ndikakhalakhala ndimapita pamene paja ndimakalangiza onse pali ana almost olo mwina olo 15 olo 30 amene ndimakakhazika pansi kuti achenicheni ndayankhulayankhula kuti muyendetsa bwanji nanga ama- amasokoneza ndani nanga ama- ama- apanga izi ndani apanga zimenezi chifukwa choti munomu muli maofesi ambiri and ndikaona lilongwe yonseyi malawi yonse ino kulikulu ndikutiko ndikutongo nchifukwa chake ndimafuna kuti kuno kuti ndizipanga zinthu zonena kuti aliyense azisangalala nazo ndithudi bwana
tikamakamba za mgodi timaona anyamata akutengatenga ndalama nkumakapereka kwa munthu mmodzi ambiri amakhala ndi mafunso kuti kodi ndalama zimene zizi amakapereka kwa amene uja zimakhala akukapereka chani Chima- chimenecho chimakhala chani okay monge ndanena kale kuna kuti mgodi uwu ndazalanda ndineyo eh? munthu ukagula malo nkumangapo manyumba umayembekezera kuti udzilandirapo chani mukalowa lendi mtazalanda pano ndonso singakhalepo ndekha yayi ineyo ndi bwana one kuti ndine zakhala nzikapanga zinthu zina Eh, ndatenga ena amene auso- osowa zochita oti analibe amangoyenda kutani mwina adakayamba ntchito zina mwina zakuba chani kuti aa tate muzakhala kuti muzikhala uku muzipanga izi izi izi izi izi endi ndalama pandizifuna ndalama mwakuti mwakuti mwakuti mwakuti iwo onso nkuwapatsa magawo awo iyo khale gawo ili iyo khale gawo ili khale gawo ili endi amalipira manyumba oh. amathandiza makolo kuchokera palipo anawo kutinso mubwere nthena ake mune mubwera apapa mudainso mudakalaponeka mazoti awa ndoyitanira kumadabwa ndi mene avalira kuchokera palipo kuchokera panopo sini mafinye ndimafana mazona kuti iwowo ndamandibwesera ndamadani ine ndi ndimene ndizalemekeza ndikuti inuyo ntchito yanu mudamenya kale ndimene somumamenya kutetezera mgodi uno simapanga kuyitanira kwenikweniko ayi kuyitanira ndi kumene amapanga anyamata akati amabwetsa ndalama kwa ine ine ndi bwana singakhala makatenga ndalama ndili ndi bwana cheni cheni ndu- ndikuyankhula mwa ulemu mukundiona kale ndi chimunthu chimenechi komanso ngati anafika polanda mgodi pano ine ndi ndani kuti ndidzikalongolola kwambiri tipite ku break kenakonso ndikhale ndikubwera ndikupitirira kucheza nawo

ngati mwangotsegula kumene kanema wanu imeneyi ndi hustle yanga tikucheza ndi mr chenicheni pano pa mgodi wa ku city center kumva kuti kodi ntchito za pa mgodi zimakhala zotani mr chenicheni anthu amakhala kukamba kuti anthu a pa mgodi sagwira ntchito iliyonse chifukwa kuti makasitomala amakhala akubwera okha E, ndife timakhala tikufuna kale kukwera munamva nkhani imeneyi eh? yankho lake kodi ku mafunso ngati amenewa ndi chani kwa inuyo okay anthu amangoyankhula posadziwa kuti chimene timapanga ife panopa ndi chani sikunena kuti munthu pamene akubwera panopa kuzatolera ndalama kuti akungothandizira zotolera ndalama zokhazo yayi pamatha kusowa zinthu panopa amasamala ndi awo aja ndipeza munthu wendi ine even ananga Nnawauza ine kuti driver ngati wakuwa yekha musakatengeko ndrama and ma driver ndimawauza kuti muli nkuthekera osampasa ndrama chifukwa license mungapanga nokha galimoto ndi yanu kumene mukupitanso mukutani mukudziwa koma nthawi zina kumauma nkhani yoti pali apa mpalibe anthu okwera ali- aliyense munthu uja akuwira manulize manulize manulize manulize manulize mpaka kuzera yadzadza eh ali ndi ufulu okatenga yanu okatenga ndrama koma sikuti munthu angotenga ndrama kumpasa okuwira asadakuwe ndi bodza mwandimvetsa kodi and ntchito zinthu zogawana ntchito sungamangogwira wekha yayi inenso ndili pano ndi- ndine driver oh ndapangako kwambiri ndachitosiya panopa ndipanga za truck koma ndizoona kuti ndikuchidziwa chilichonse mmene chimatani mmene chimayendera A- okuwaja pali ena amakuwa monga mmene ndanena kuti ena amayiwala kuti kodi pamalo pano ndinapezeka fa chani eh? kupezeka chifukwa ya ndondosa chani uma- amatayirira anthu and malo opezera ndalama musufota kutayirira chifukwa ineyo ndimawauza ana anga kuti one lemekezani kasitomala amene adzakwera musamtukwane musampange chipongwe chifukwa kasitomalayo inu mukampatsa ulemu driver driver asa- amapa- amapatsa ulemu ndani kasitomala ife tipatsa ulemu ndani ma driver ndiye driver kasitomala onse apatsa ulemu chifukwa ndi amene apangitsa kuti mukhale ndi chani ndi ndalama pali anthu ena mungathe kukuwa kuti ayi kwerani chanichani kenaka mupeza kuti atsika chifukwa choona kuchedwa musayankhule za chipongwe tenchani aa inuyo ngati munthu atsika ndoti watopa akuyenda opanga zake ndakamane kuti ayi palibe ntchito pamagwira kumakhala kulakwitsa ana anga ine pano amagwira ntchito yabwino kwambiri Mu- muli ndi ana angati mukati mukuwerengera pano panopa ana anga onse angathe kumakwana 15 koma 15, eh, 15 koma tikatenga tonse kuti amene tili panopa tingathe kumakwana 30 onse amapereka malipoti kwa inuyo kukuwuzani mmene mmene zikuchitikira zikuchitikira Mm. ya ndiye chifukwa nanga si ndanena kale kuti mundawu iyi ndi fama pepani fama iyi ndi yanga eh. Eh, eh, eh. sindingazipange ndekha ndikhale cheya chani zinazo ndapasa anthu ena ineyo ndimakhala pa ground kungobwera kuziona kuti zikukhala motani ndikachokaso mapita kumene mapita ndimasiyira anthu ena mm. amwene mudzikaona anawo fa nanga si ana ndi anabe amafika potayilira mm, mm, mm. ndifake ndimapatsa masasi aja mm. fa wina akanda sasi pakhala nyumba pesa kozona kuti sakudya sakutani kopeza ndalama ndikunoku mm. amazozona kuti wasafala ndithu mm. mm. amangopepesa ayi ndibwerere nditani ndi ineyo ndapanga zimene kuti ena akhale cheya ena akhale yani mm. ineyo ndili ngati munthu wamba basi nangotino ndidziona kuti pakulakwika ndi pati mm. eh, koma ndi munthu mmodzi amene mm. ndimakati chilichonse ndimayang'ana ndineyo pangodi pali ndalama pangodi ndalamabe zilipo koma si kwenikweni okay likakhala tsiku loti ah lero ine kunali maluzi zimakhala zayenda motani okay likakhala tsiku loti kunali maluzi like sunday saturday ndiye kuti pamatha kupezeka mwina olo 15000 koma monday friday imatha kupezeka ndithu ka 30000 fere chakuti koma ndi yambiri kwa ife foti tikayigawana Fa ngati munthu ukupeza kuti ukudya ukusungaso kena umalipira lendi kutani ndiye kuti ndalama ndi yambiri eh chifukwa panopa timapanga ndi mosiyana ndi mwa anthu ena ifeyo ngati takweza umapanga mamanda ma 500 kwacha ndipo pano ife timapanga ma 200 timapanga zoti anthuwa ndi athu Oh, kodi galimoto ikadzadza imapereka 200 kapena mmatengera kukula kwa galimoto Ah, ah. kapena chani? pali masaizi masaizi tiyerekeze ngati imene ili iyi imapereka 300 kwacha ndiye kuti Noah ija Sienta ena ndi ena Honda Freed imapereka 500 kwacha itukubwana
anthu amakonda kukamba zoti eh, anthu apangodi amakhala anthu ovuta osuta chamba ena osokoneza ndizoona kodi zimene zija zimenezozo zimangotengera munthu mmene adabadwira nanga mwana ali apa mungamati ngosuta chamba pakuonekera kanyamata kuoneka bwino mungamati ngosuta chamba amakhala soyina wokwera omwe makasitomala akumufuna mwana amene chifukwa cha mmene amadresera Mm. Eh, kusuta chamba ndi mmene munthu alili olo ndi mungatokhala kusuta chamba koma ngati muzisamalira Eh, muku- kusuta chamba ukamasuta chamba uli ndi cholinga zimayenda bwino kusiyana kuti uzisuta chamba cholinga ulibe mwandipeza bwana mm. ndiye anthu amangoganiza zinthu zimene sizili choncho kuti tionetsetse paliponse pamalo pamachitika ziwawa sikuti pamachitika ziwawa ndi pankuli pokha pano mm. ayi paliponse pamachitika ziwawa nde tingati paja pachitika ziwawa aja olo even mumuofesi timaona nkhondo itayambika mmene muja mumakhala anthu amasuta chamba eh zimangokhala kuti ndi mmene zikuchitikira nthawi imeneyoyo kuti mm. chikuchitika ndi chani koma osati zina kuti ayi pankuli amasuta chamba iye amatani aa ah, ah. panopa ndinanena kale monga moyamba pachona kuti pali malamulo oti malamulo amene munthu akapanda kuwakwanitsa amachoka tandiuzenikoni malamulo atatu amene ali pano okay malamulo atatu amene ali pano choyambirira ndewu timaletsa okay munthu ngati wavuta kwambiri atifikire ife timamuyankhula endi panopa timakhala kumana ndi mayesero ena ayi ine msilikali eh chani timawauza ayi usilikali ndi ku barracks kuno sikuchani siku barracks inu mumatukwana munomu ine ndingathe kukumenyani ndikuti pangati zilizo zimenezozo ndimvetsa lamulo lina ndanena kale timaonetsa kuti kuti panopa aliyense adzikhala ndi ulemu kwa mnzake fa tili ndi anthu akuluakulu ngati achali awa ndi ineyo ndikutali kwambiri eh? timene kuti tidzisungirana ulemu 3 timene kuti tilemekeze monga ndinakamba kuti aliyense akhale olemekezeka driver customer even odutsa faina amakhala odutsa kuti alibe ndrama eh? iwepo poti wayamba kuyitana kuchoka kale uje kutali munthu uja mpaka wafika sadakuyankhe akungodutsa ukumutukwana munthu uja pamene munthu uja alibe chilichonse akupitako akuyenda chifukwa alibe chani alibe ndalama mm. ndiye timafuna kuti ulemu udzipita kulikonse ndiye malamulo apanopa e ndi malamulo amene pa pa atatu amenewawa of course alipo ambiri koma pa amenewawa akaphwanyidwa amene akuti munthu apatsidwe sasi 3 weeks olo mwezi umene tsiku lake ndalama salandiranso okay.
mwina pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu ena amafunsa kuti koma a city mmalumikizana nawo bwinobwino inu ntchito yanuyi kapena mmakhala mukuopana opana ayi ntchito yathuyi a city sitilumikizana Ndipo a city sadabwerepo pano nkudzakamba zokhudza mgodiyi e, ndiye oyamba mwakhala ndinuyo. Tikamati kuno kwa ifeyo tilandira alendo ndi odzatemana nawo. Woti anthu apa akudabwa kuti Eh. akubwera mpaka cho- zodiac chonchi Eh, koma ife tikamati kubwera alendo ndiye timachoka timalandira mafoni kuchoka kwa madriver achenicheni kuno sikuli bwinotu kubwera alendo ndiye kuti mmimba nthomweyo mmakhala mwapangiratu tsemwe mwayamba kukonzekera mwayamba kukonzekera kuti akuti chikuchitika ndi chani zikwanje yapo choncho tifunsa azimu kuti kuti azimu ukalatenge m'godi uja eh, eh, eh. chifukwa kutchuka sikophweka kutchuka sikophweka kufika poti kutchuka anthu adzikudziwa kuti iwe ndi chenicheni ku 25 brand ili vino magalimoto ineyo wosalekana ndi driver ndimakwera ulere olo ku Salima ngati tukafika olo brand ndimapita ino pita ku Salima mpaka mu road paja mukadzayenderako mudzamva achenicheni kuno madzi mudzamva kuti achenicheni ndikuwadziwa usachule dzina eh, limene pano pa asiyano kubwere fo time kuti mmakomo ndimapanga za za taxi ndimakafika kuti imeneyo ndime simakhalira kutchuka sikutani sikophweka koma umangofuna kuti uone kuti chimakupatsa ndalama ndi chani chifukwa pano pa tonse tikusaka ndalama eh, tili nthawi yosaka ndalama driver akati abwere kuti adzalembetse mgodi uno komanso munthu oyitanira pamadutsa chani pamakhala dongosolo okay lotani? driver kaya koma mbali ya ma driver ine ndimati sine driver ndadziwa zofanana si ya za mataxis eh? kuli macheya awonso nawo and panopa pali gulu loti tikuthamangiranso mwina olo ndinganene kuti million Oh, imene imasonkhedwa kuchitira kuti munthu mwina wavutika wadwala mwana wake watani watani amathandizidwa and munthu akamabwera pali ndalama imene idayikidwa kuti akamabwera munthu ayenera abwere ndi 30000 kapena 50000 imene akuzalowa pakatha tsiku lakuti kapena tsiku lakuti tidayikanso malire kuti masiku amenewo tsiku lilonse mmene kuti munthu azipereka ndalama mwakuti ndalama ija ikatero imapita ku banki kuchitira kuti zinthu zikatigwera timathamanga kumuthandizira mzathu uja mothandizana ndi azibale ake ndi kumbali yoti driver akubwera amakumana ndi matcheya matcheya akakumana nawo amatifikirano ifeyo ah, mwaona galimoto yachilendo yabwera tayilandira madongosolo onse mukuwadziwa tani kuti apanga ifenso timauza anzathu kuti munthu ndi mulendo mudzimuunikira ndinu kuti pamudzi pano timapanga izi timapanga izi timapanga izi sizifunikira zimatere ukatere timatere timatere ndimene zimakhalira ndithudi bwana pali anthu amene amaphweketsa ntchito za anzawo makamakanso ngati zimenezi kuti "Ah, achamba amene aja ah, osowa zochita uthenga wanu kwa anthu ngati amenewa ndi wotani okay uthenga upite kwa anthu amenewo and ndingathe kufotokoza kunena kuti mdziko muno aliyense sangakhale pa ntchito and ndinkamva mbuyo muja ankanena kuti adzalemba anthu 1000 eh anthuwotu analembedwa koma chifukwa choti anthufe tilipo ambiri timaona ngati sadali sadalembedwe ndiye mwa ntchito zina zimene timaona kuti ife tingathe kumagwira ndi zilizo chifukwa ngati pano pamuone palibe ofesi iliyonse koma kupezeka anthu 30 eh pa anthu 1000 tikutsitsa figa chita tisatu timapetetsa koma paja anthu fera kuthandiziko kuchokera pano kulipa lendi kumadya kuthandizanso makolo kumayimbira kumudzi kuchokera patipo kuchokera panopa izizi zimangooneka kuphweketsedwa koma ndikuuzeni kuti ukakhala kuti chimene ukuchita malo amene umabwerezabwereza ukuchidziwa ndi malo abwino chifukwa even ma driver awo timakhala ngati munthu ndi m'bale wake kapena mng'ono wake mkulu wake mmene timakhalira posatengera zimenezozo madriver amatha kungotenga umatenga ah pange n5 fika 500 kwacha iyi e winanso Iye uja akuyika kwake zimene zija nzomugayira chifukwa cha mmene timakhalira pati pamalo pano. Ndiye chimene chimachitika tisamaphweketse ntchito tisadayione. Komanso nkhani ya migodi kulikonse kumene akutimvera ndimadandaula akamanena kuti tikuletsa migodi eh tikutere ah, amalakwitsa chifukwa ine kuti panopa monga mmene mwatipezera simunatipeze tikupanga nkhondo pano ayi kapena kuti madrayiva tikukangana nawo aa ifeyo ndi malo lero timadzathandizana ndi madrayivawa sikuti ntchito sangagwire angathe kugwira koma iwo amatimvetsetsa kuti tidzitenga kochepa tidziwagayira anthuwa koma ali kuti akufuna kuti iwo asapange zimenezozo sangapangenso ayi ndi ufulu wawo koma akamanena kuti ayi migodi afuna kutseka chakutani ndikulakwitsa chifukwa pali anthu ena ake oti alibe zochita alibiretu zochita ayi akusowa dzero kuti akhale pano ndipo amatifikira a Chenicheni mungatenge mungalikatike pano apa eh tibazo likirani tikuthandizani chifukwa choti zinthu zikuvuta zikuvuta aliyense ndiye pamgodi pano pakuthandiza anthu and migodi ambiri imathandiza anthu ndi anthu asamanyoze pa mgodi komanso mawu omanena kuti ayi migodi tichotse chachani ndikulakwitsa azibwera kaye ngati mmenemu kudzafufuza kuti madriver ndi ma OG awo mumakhala nawo bwanji chifukwa ngati ubale sukuyenda bwino ndiye kuti akuyenera achoke koma ngati ubale ukuyenda bwino chi- chi- chivute ndi chani amanena kuti even mbanja sungati ayi azibambo akwatira mwana wina wapadera pamene mwanayo sadabwere nyumba mwako kudzakudandaulira ungamati mwana iwe umaona bwanji pamene sadabwere kudzakudandaulira ndiye awoja asamangothamangira kuti ayi mgodi tichotse pamene zifukwa za pamgodi sakuzidziwa ayi ifeyo ngati ifeyo tikudyera momwemu tikudyera mmene muli. mwamanga manyumba mmene ayi bwana chenicheni akuthawa afunse za ana awo manyumba sakufuna kuulula yayi Mm, mm, mm.
za manyumbazo sitinganeneretu kuchoka 2021 mmene zikuvutira zinthu mu tikamanga nyumba mwa zovuta panopa pali gulu kwambiri la anthu ife timangopanga zoti kuti aliyense azipeza kamene angapezeko kumakadya
ndakunyadirani kwambiri zikomo kwambiri bwana okay kwa Chenicheni ndilinso ndi mmodzi mwa amene amagwira nawonso ntchito pano tikungofuna timve mawu awiri atatu chabe basi tione kuti kodi iwo experience yawo ndiyotani bwana dzina paja ndi ndani komanso eh, Dzina langa pano ndi- mwakhalapo nthawi yaitali bwanji pano ndinabwera 2004 2004 Mm. kamwana tikuti kakhoza kukhalanso ndi mwana Ndili- anzake ndili pano. kamwa- ndilinso ndi ana panopa ena ali ku sekondari Mm. ndithu dzina simunafotokoze dzina kumambiri langa ndi Daisi lapamgodi anthu amangoti a Jeno Ngunda a Jeno Ngunda a Jeno ino a Jeno experience yanu yapamgodi pano ndiyotani mwina mm, kuyambira 2004 mpaka pano pamgodi pano experience yake ndi kukhala bwino ndi anthu Mm, kupanda kukhala ndi anthu kupanda kukhala bwino ndi anthu pamgodi pa sungakhale mm. ndithu bwana anthu ophweketsa ah, pamene paja pamgodi pamakhala anthu osalongosoka anthu ake amakhala ndi otani mawu anu ndi otani kwa anthu ngati amene kulengera ngati anthu ophweketsawo zikachitika ngati zimenezo timangwauza ngati tili ndi ma chairman ndi a chairman athu amachiyazi ndi a chairman athu akumataxi akapanga zinthu ngati zimenezo timakatha kumuuza kaye chairman kuti akuti akuphweketsa ndiyeno ma chairman amabwera kudzamuunikira munthu choti pangani zomwe zimafunika kupanga pamalo Mwa- mwa- mwa- mwayankhulatu mozemba pangani zimene zimafunika kupanga pamalo chimafunika ndi chiyani? chamani amatha kubwera musa driver kuti amwene pano pali malamulo pa chimene chimachitika maona pamene pakuonekera papo amatha kubwera magalimoto ena amatenga ngati munthu kastomala ukam'tsitsa pamwe zoti ambira ndalama kuloka chani eventually imene limakwera limakhala ngati kuyang'ana ziti makastomala timatha kuwaunikira kuti "Ah, mabwana musakweretse palainipa papa pandi anthu ambiri amakhala akulira amatha kutenga apa munthu akamakafika pa fifitini powaberedwa asilikali ndi asilikali azimayi so nthawi zina amatha kuberedwa ambiri si munthu mmodzi ndithu bwana wanga ndakunyadirani bwana nkhunda zikomo kwambiri zikomo kwambiri zikomo pamenepanso ndi pamapeto pa programu yathu ya lero ya Hustle Yanga ndikukhulupirira mwaphunzira ziwiri zitatu zimene zimachitika pa mgodi kuona kodi kufunikira kwa migodi ndikotani komanso anzathu amapindula mumotani e hustle ndi hustle tukamba kuti kalikonse kamene kamakubweretsera chakudya pa tebulo kameneko